aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande achimwene ndinacho chihope chonse kuti zanu zonse kumeneko zili tayale koma ndi ee Kunoko ndi moto achimwene. Anyamata osinjilirawa akumati zinthu zathu zimachita kukhala ngati chigumutu kupsya kwake, pansi moto pamwamba moto. Pang'ono ndi pang'ono zotsatira za chija chi chi jivalu chi jivaluwe chi chi jiya chi chi chi kaya mumati chichani kaya zayamba tsopano kuoneka amwene. Ndiye eh Zinthu zakebe sikuti zikumakhalabe bwino kwenikweni. Mundilole ndipereke sawatcha kwa mapartners onse a obwande amene lero atigulira setampa. Ndimafunatu kutereko ndigwe ulesi achimwene, koma achita kundiuza kuti ayitu Obwantasa, inuyo mwalembebe achimwene anu kalata basi. Adziwe muli moyo mu nyengo ino ya mkwiyo, nyengo imene aliyense akumangoyenda okwiyakwiya, kuyesera kuphatikiza masamu a ta osamagwira ayi kumadzifunsanso kuti koma inu abale zimenezi mwati zithera bwanji kwenikweni leroli tinalowa mtauni timafuna tikangosuzumira kuti uyu ziko ndi wathu ndalama ndi wanu uyu abudu zinthu akuziyendetsa bwanji ndinakhalisa ndisanapondeko phazi langa mtauni achimwene zoda mututu zimene takaona kumeneko pa Ntaja apapa ah, ah, ah. feteleza uyo otchiphayo wamakoponi ogulisa feteleza amaitanisa ma 10,000 kwa wina aliyense, 5,000 pa thumba. Ndalamatu zoonjezela zimenezo zopita mthumba mwa anthu. Akuti kuti mugule mwachangu changu, taikaniponi ma 5,000 pa thumba lililonse. Munthu akafuna kugula matumba awiri, akuti 10,000. Zikuchitikatu pa Ntaja apa apa apa pa Machinga apa achimwene. Zoda mutu zenizeni. Ndikudziwa kuti muzifuna kuzifunsa abwande kuti kodi nde zikuti bwanji kumeneko? mmese mabwana amati aonetsetsa kuti anthu sakutengera mwayi kukweza kwa zinthu ndi zina ndi zina Ii, ifenso timaona ngati choncho komabe tinadziwa ndithu kuti munthu amene alibe katundu wina aliyense ogulitsa sangalimbe mtima kumalalata kanthu sipajatu amati kufuya galu nkumponyera ulibe kalikonse ndiye ungamanene kuti ayi mitengo ikhale mwakuti tikuyembekeza mwachidwi kwambiri kuti kodi zinthu ziyenda bwanji ah, ah, ah, sizingatheke Koma sizili bwino achimwene. Kwa kanthawi ndithu kwathu kuno anthu akhala akukweza katundu pakatipa. Nkhani yake imakhala yoti, Ayitu obwantasa, ifeyo tikukweza katunduyu chifukwa ngakhale chizube chanuchi cha Kwachachi mukuti mphamvu yake yeniyeni ndi iyi, koma ma dollars'wo sakupezeka wamba ayi. Kumene akupezekako ndiye ndi odula kwambiri. Ndiye mutimvetsetse obwantasa. Tikungoyenera kukweza basi. Ndiye nthawi imene ija tidamvetsetsadi kuti, ah, Mwinaditu anthuwa akunena zoona. Akugula ma dollars omodula. Tiyeni tiwamvetsetse. Akweze. Ndiye kwa kanthawi ndithu zinthu zakhala zikumakwera mtengo ndithu tikumangoziyang'ana. Panopa agwetsa ndalama yathu ija. Mabwasalawo mwanjomba tcholani nthiti amatiuza kuti ayi zoonadi chizudwe chathuchi chinali ndi mphamvu zabodza. Pano ndikuchifikitsa mulingo wake weniweni woyenerera umene amalonda akumachigulira. kwa anthu ngati ifeyo bwantasa titi nzeru tathu topereweratu takumudzi economy ya mwachafera mthengo timaona ngati wochita malonda sakwezanso chifukwa adziti timagula kaletu madollars omodula ndiye pano angokhala ngati tsopano avomereza palibenso chifukwa chokwezera zili kale mmene zidalili ayitu ee ochita malonda ake sakuyimva ayi aliyense akungovina mmene wayimvera basi alipo katundu wina wake achimwene ngati ufa bufa bomwebutu chimanga akugula komwe kuno pa mitengo yomwe ija yakale ija mwina chimene chakwera mtengo ni mitengo yogayitsira basi koma chimtengo chokhacho wokhanso kuti ii kodino Inunso za madolazi mupanga nawo eti? Katundu wina wake koma amwene, mabwasalawo amayenera kumuchita zina zake. Anthu asamachite kukomoleratu katundu ngati chakudya, madzi akumwa, michere iyi, masopo amenewa. Mabwana amayenera kuchitapo kanthu kuti uyu uyu ngati kuli kuika mitengo tiika ndithu. Pasapezeke ogulitsa kuposera apa. Malire ndi awa, basi. Koma ayi ndithu, atisiya tokhatokha akanganya, anthu adzitisenda chikopa tili moyo. Ine kuona mitengo msitolo zina achimwene nachikhoma chiliro sizoona ayi. Ndalama yativuta inde koma pena pakenso kachilungamo kakuyenera kuchitika ndithu. Vuto ndilomwe lija osauka alibe mawu. Mawu athu tinataya pamene tidalola zonse zathu kuti zikhale mmanja mwa anthu ochita malonda paokha osati boma ayi. Makampani onse ogulitsagulitsa kwa obwera. Lero lino tilibe mawu. Akafuna kupha nyani sakumayang'ananso nkhopeyi. Kukumakhala kungokong'ontha, atalumira mulomo wapansi. Tapumphunthidwa achimwene. Palibe otiyikira kumbuyo, oti atinenere mavuto athu onse anabushala akupanga zawo. Nkhani ya ma dollars, nanga ifeyo chikutikhuza nchani? Chotizunzira ndi chani pamene ma dollars akumatenga ndi ma bwasala okhaokha kumtundaku. Okhaokha anatsekula mabuku ku ma bank akunja, amatuma anyamata akaponya ndalama zakunja ku ma bank akunja. Ndimakamba mobwerezabwereza achimwene kuti kwathu kuno anthufe sitilikonda dziko lathu. Muli anthu adyera kwambiri, anthu amene amangolankhula, ayi za forex izi, eh, talusa kwabasi, sitikufunanso kupanga zachibwana. Iwo amene akayenda ulendo akabwerako ndi timadolazi ndiye amawapatsira anyamata takandisinthirani kwa anyamata kapangolini aka madolazi owatsatila nkukhala anthu wamba ovutika afe koma madolo enieni amene amakhala akutulusa kashi yeniyeni timawadziwa koma palibepo chimene timapanga timangonamizana chimwene kwathu kuno timadziwa kulankhula kwambiri koma zochitika ndiye ndi 0 peresenti Timakonda kuchita zinthu zozondoka, kuwononga-wononga zinthu. Ndiye timadzabwera m'mbuyo mwa alendo n'kudzati, Aaa, iyayi, ichichi chinali chabwino koma zidangovuta. Taganizani pano tikumakamba za ma mega chani ma, ma, ma mega tingoti tingoti minda ikuluikulu ya ulimi. Komatu nkhani zonsezi zidalipo kale lomwe achimwene. Alidiza adali nazo kampani zaboma zimene zidali ndi minda ikuluikulu m'Kasungumu mwa Njombwamu. m'malo moti tibwererenso tikaone kuti kodi mafama amene aja adaima pati tingadzutsenso bwanji panopa amwene akungobwera mwa umodzi wawo kungophatikiza timinda tingapo basi inde e, ine ndi megafama e, khobidilo ninkheni basitu kutenganso tindalama tathu tochepati nkuyambanso kuninkhana amwene ambiri mwa anthu amene ajijirika ndi izi za mamega famazi ambiri ndi omwewatu akatchaliwa angopeza mwayi basi chifukwa choti kuli chithumba ngakhale ku sukulu sindinaponda chimwene koma ulimi opindulitsa sikungotenga mbewu nkuponya mu nthaka ayi ndithu umalira zambiri achimwene izi zikuchitika zofunika kuziunikanso bwino tipezeka kuti tangopereka ndalama kwa anthu oyenera kumalima chomoliyo kumawadalira kuti akhoza kudzatilimira chimanga cha nkhaninkhani. Ndalankhulatu, wakumva ndiye wamva. Koma chimwene, ndimati ndikudziwitseni kuti anthu akuyenda ndi mkwiyo. Kutawuni kumasitolo kwa abudula ndabwerako, koma ngati ndabwerako za mtendere. Ayitu, tabwerako tikubwira utsi okhetsa misozi, sizinali bwino achimwene. Akuti kaya ase, asembule, kaya amatani ndi mavenda kaya ndiyetu ee kunali phophophophopho kugenda kumeneko anthu pang'ono pang'ono achimwene akutopa anthu akudzala ni mkwiyo ndipo ngati pali zinthu zimene mwina tikhoza kupewako ndi kuwayamba anthu okwiya kwambiri malankhulidwe athu akuyenera akhale osamalitsa anthutu akungoyang'anira nthawi yoyikika kupanda kusamala ndithu idzithera mapenate iyi. Panopa makosana, materekitivu, akazitape akuyenera kuyika makutu pa galaundi awone pakuchitika chani, anthu akuganiza bwanji, mikwiyo ikuyenda bwanji. Zina ndi zina akuyenera adzitsinana khutu kumauzana kuti ee! Komatu anthu ali ndi ukali, izi tisapange, izi tiyeni tipange mwa mtundu uwu, izi tibayamba kaye tayima. Mitima ya anthu ikhazikike pansi bwinobwino. Kupanda kusamala achimwene, ndilankhulatu ngati pulofeti bwande bwantasa eti? Ndithu wina wake akhoza kudzaona nazo malodza. Anthu akuyenda kukwiyakwiya, mkwiyo ngati wa kafadala amwene, mpakana kumuona galu wangodzigonera ali phee koma ndiye mbwandireni galu, mulumeni pakhosi, galu amveke kya kya kya kuthawa kuti iyinso ndiye iti iyonso iyi. ofunika kuzionanso bwinobwino izi ku machinjiri mu mzinda wa blantyre msewu wayipa kwa basi tazionaninso bwinobwino zimenezi mabwana chonde ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse